to rampage and kill those raped and disgraced in your own land Maazị Obi of Onitsha my question ajụjụ m na-ajụ gị wụ have you ever one day go to newspaper dee publish ya sị na ndị Fulani herdsmen na na achọkwa m ịhụ unu na steeti m achọkwa m ịhụ ka unu destroyere crop ụmụaka m or ndị m na-achị kọrọ n'ubi ha I know you are afraid of uh, if you say it DSS will come and question you and arrest you but you have the guts

Have Nnamdi Kanu said or have he put in a yoke ụdọ n'ụkwụ ndị mmadụ or n'onu kee ha somewhere sị that unu aga atụ vote na onye ọbụla chọrọ ịga tụọ vote m kpụghachi ya azụ have Nnamdi said that he's going to kill anybody that will vote on that very day

carry pounded yam, carry cassava, carry yam, carry coconut yam and everything, and the cocoa yam and the coconut. Uh, they put one chicken, one ọkụkọ, oke ọkpa on top of it as a king, as a as a monarch. ewere bịa na-enye gị unu ana salutu unu salutu unu aga na-akparị ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị ajadi ndị di ha na-anọzighị ndị mmadụ na-anwụ

mana because of that 1 million 1.5 million a na-enye unu every month unu na-eji amachi akpa and every year afọ gwụ e were SVU kpọọ ego na-echenjiri gị ụgbọ ana ị na-eyi agbada white ma ndị red ma ndị gị na-ebu aka awụjusi ahụ gị niile ị chọzighị ịma na ụmụaka na-anwụ anwụ ị chọzighị ịma na ndị okenye na ndị okenye na a na-ata afụfụ Obi of Onitsha ihe m na-ajụ gị wụ kedu ihe jikọtara gị wụ na election na politics ọ kwa traditional ruler ka ị wụ ego a unu na-eri the ngarị a niile unu na-eri kedu ebe unu ga-eji ya aga Obi of Onitsha achọrọ m ka ime ka ị mara na ụmụaka youth iwe na-ewezi ha the youth are angry even if your hat the cap okpu a i kpu n'isi togidegworuru togidego toruo n'elu the throne of God children are not looking at that anymore ihe ha na-achọ wụ onye na-agwazi ha eziokwu maka na unu emego ha atụ agha too much ị nwekwara otu nsi na-eme gị address obi of Onitsha his royal highness na-akwakwara gị ugwu mana ndụmọdụ ka m na-adụ gị ọsadebe nwanne anyị nwoke si na iru dụ mma adịkwana gị ka ekpoo ya ntụ iru dụ mma ọ dịghị ka ekpoo ya ntụ and um, ọ bụrụ na okenye kpoo onwe ya n'ala ụmụaka na ụmụ nwanyị arịa ya enu obi of Onitsha ihe ị kwesịrị idefend the poor people ị kwesịrị isupport Nnamdi Kanu ị ma ihe na-ewe m iwe nji na-eme vidio ị nwere ike ịfụta na Naịjirịa na otu ị dị now as obi of Onitsha eze sị that na na your state or na your territory na any Fulani herdsman e nwetara na a ga-akpọchi ya ị nwere ike ịpụta kwuo ya

ọ gafekwele nku aka na ọzị njide ka ọ wụ obi of Onitsha you cannot say it you are afraid of Hausa you are afraid of DSS but you are not afraid of Nnamdi Kanu achọrọ m ime ka ị mara that na Nnamdi Kanu ịfụta gụnwa wụ obi of Onitsha na-afụta Nnamdị Kanụ fụta e dote unu sị ka a mara ndị ndị mmadụ ga-esoro n'azụ gawa na ijiji a ga-efefe ebe ị nọ nke oke ga-eji agbafe ebe ị nọ kwara onwe gị ugwu maazị kwara onwe gị ugwu kedu ihe ị ga-eji pụta na-agwa Nnamdị Kanụ na a ga-eme ya rearrest ndị Awụsa na-ekwu na a na-eme ya rearrest Yoruba na-ekwu na a na-eme ya rearrest gị nwakwa na-apụtakwa na-ekwu na ya na-eme ya rearrest ajụjụ ọzọ m na-ajụkwa gị before because ihe a wụ short vidio maazị Nnamdi Kanu nwere ndị ọ kpọere ụdọ n'onu or n'ukwu did he put yoke on anybody's neck or the waist say that he will not he, will, he must not vote no he didn't but he's telling his followers if you trust me that I am going to get you your freedom do not vote why is it a headache to you kedu ihe o ji awa gị isi obi of Onitsha well agwagwo m ndị igbo na ndị biafra na ihe o ji awa gị isi wụ interest interest of 1.5 million a na-enye unu every month interest of uh, oche eze ahụ unu nwere ebe ahụ na ọkụkọ na ewu ụmụ ụmụ urughuru ihe unu na-aga anakọsị ndị agadi nwaanyị na ndị mgbenye were na-ashine ọ ihe ị na-achọ iprotect maazị ọ ihe ị na-achọ iprotect if not otu anyị isi agbachi nkịtị Nigerian government na-eme ihe niile okay ka m jụkene gị obi of Onitsha ị ma na o nwere nwoke a na-akpọ Eddy Bongos n'ụwa a rụrụ moto apịachi ya napịa license ị ma na e nwere Izuogu motors apịachi ya napịa license ị ma na e nwere nsụka simenti apịachie ha eh? and many many people obi of Onitsha one na one ka ịpụtagworo challenge Nigerian government say why why why are you doing it in this way are we are we not saying that we are one obi Onitsha you cannot say it You see, cowardiceness is foolishness to call. A man who is obi nze na ọzọ onye na-aga agha echichi chiri gị wụ a na-aga agha ịnọrọ n'ihu like Goliath ndị mmadụ a na-eso gị n'azụ mana echichi unu chiri wu echichi ịnakọ ndị poor people ụmụ agadi nwaanyị ndị mgbenye a na-atụ ụtụ n'isi unu na-atụrụ unu ụtụ anyị nwekwara na akwụkwọ ndekọ obi of Ọnịcha anyị nwekwara na akwụkwọ ndekọ mmiri a na-eru n'eluigwe mmiri a na-eru ọ ga-amakwa n'onye ukwu Soludo ekwugwo ya na mmiri na-eru ọ ga-agba onye ukwu ma onye nta enwekwara na akwụkwọ ndekọ obi of Ọnịcha o nwere oge ga-eru unu bịa ka m kwuo ya ekwuo ka o doo gị anya obi of Ọnịcha ihe unu na-eme mmegheri ka unu na-emegheri ọkwa ị hụrụ awụsa ma kpọrọ referendum ma UN oburu egbe bịa station awụsa abatagwo be anyị elichala ha mkpọnala ha lichaa egbe ha everywhere obi Ọnịcha I don't think na i nwere even 1000 people i linere up i dotere na-eche gị nche as obi ndị mere equipped as traditional guide ndị ga na-guide gị ndị ga-alụ ọgụ I don't think ị nwere ya because unu erichagwo ọnụ ngara egbugwo unu ngara egbugwo unu go and look David in the Bible agha bịakwute ya nyanwa ga-ebu ụzọ gawa agha ndị ndu ya na-esozi ya mana unu niile monarch niile e nwere na even na my own town everywhere in Nigeria ma ebe m si fụta a na-egbu ụmụ unu unu agaghị ekwu okwu a na-erepụ nwaanyị unu unu anaghị ekwu okwu ụmụ unu na-agbafusị na be unu na-aga mba na-aga arụ ụlọ elu na-arụ ụlọ ala na-arụ skyscraper o nwe nke unu mepere ọnụ sị ha unu ụmụaka unu gbanatawa unu bịa unu arụzụ na ọdịla ọ wụ few days a ka i bidoro kwuo okwu because na Nnamdị Kanu ebidogwo tiwe ndị mmadụ brain n'isi ị pụtazie gwawazie ya ndị Igbo na after bịa but ebee ka ị nọ before na-agwa gị na eze monarch obi wụ onye ọchịagha ka ọ wụ mana unu nwa ọchịagha wụ n'okpuru bed ụmụ nwaanyị okpuru bed ụmụ nwaanyị isi mkpe ebe ahụ ka unu na-achị agha piom piom piom piom piom n'ụlọ ndị agadi nwaanyị n'abalị ebe ahụ ka unu na ebe ahụ ka monarch unu nọ nwanna maazị kwara onwe gị ugwu wefu aka enwe n'ofe mgbe ọ na-aghọba aka mmadụ Nnamdị Kanụ na-edu anyị Nnamdị Kanụ na-ekwu ihe ndị na-atọ ntị anyị ụtọ na-atọ obi anyị ụtọ Nnamdị Kanụ jiri onwe ya gaa tiri ekwensu n'aka sị ekwensu ya gbuo ya mana ka ndị be ya nwere onwe ya obi of Ọnịcha you cannot do it so laba n'ụlọ gaa dụọ onwe gị ndụmọdụ gaa dụọ onwe gị ndụmọdụ onye ị na-asọpọtụ na ọkwa onye jiri egbe ọ gbagbughị ndị Fulani herdsmen ọ gbagbube ofu mkpụrụ o nwebe nke o mere arrest mana ọ gbagbuola how many Biafrans obi of Ọnịcha ọbara dịkwa ụnụ n'aka ọbara dị gị n'aka because onye ọwụna na-asọpọtụ onye ihe ọjọọ wụ onye ihe ọjọọ ka ọ wụ onye ọwụna na-azụ ihe e zuru n'oshi wụ onye oshi ka ọ wụ onye ọwụna ị hụrụ ebe ọwụna bute ka e rie ka e rie mana i zubeghị mana ị na-anata ndị zutere ezute nwanna ị wụ onye oshi otu ahụ ka ọ dị onye ọwụna hụrụ ihe ọjọọ kpọọ ya ihe ọjọọ ọ dị ya n'ime mmụọ that na gị jụ ihe ọjọọ e nye gị rie gị jụ na ụmụ m na-ata afụfụ unu anaghị achịta ọfụma na this government look at Peter Obi ọkwa gọvanọ ka ọ wụ o soro gbagbuo ndị MASSOB gbagbuo ụmụ Biafra mana ugbu a ya nwa na-afụtazi na-emezi campaign na-agwazi ndị Naijiria na na government ha efelugwo ha ndị ụmụ youth ka m gwa gị again finally akwụkwọ ndekọ dị anyị na-edekọ mgbe ọgụ a ga-abata unu aga agbapụ na ya ana m ekwu ya from A to Z from time to time you cannot run away people knows you if you are a monarch ị na-arụ ọrụ ọma na be people knows any contribution ị na-eme na this struggle people knows oge ga-abịa a ga-agbabe gị ọkụ you cannot be answer a king you can't go to war a king must go to war

ka ha mara that na ụkwụ ọwụna ha na-azọ anyị na-edekọ anyị na-agbakọ mbọchị nta a chụwa ya n'owere nchi god bless biafra let us continue may god almighty sustain and keep us and protect our leader nnamdi kanu i evangelist barnabas agọ

ọ vote gị ga-acount MOBIN ka m na-ajụ ajụjụ ahụ bilie human right and UPP Chekwas Okorie let us stop wasting time anyị nwere uche ka anyị support ihe Nnamdi Kanu na-eme ọ bụgodi na ị chọghị support ka ndị Awụsa na ndị ofe mara nwanna unu na-akpa na-akpa n'azụ unu na-enwe meeting unu na-enwe meeting ihe a ka m na-agwakwa John Eze Nwodo o nwekwara opportunity but ọ na-emiss that opportunity na-akpụgharị onwe ya n'ala na-eme ka ụmụaka na-akparịgharị ya ọ bụrụ na ị gaa gị gaa gị na Nnamdị Kanụ unu akpaa n'azụ nna ka nna aga ebe etu etu abete lekwe ihe anyị na-atarget unu eme agree lekwe ihe wụ target anyị na-afụkwa ọkụ ị na-afụ ka mụ a na-agakwa this way pụta gị bịa mee ya oppose na public gaa rịọwa ndị awụsa ebe ahụ ka ị kpụrụ onwe gị n'ala nwanna ebe ahụ ka ị gburu onwe gị final ị gara gaga na-arịọ ndị awụsa sị ekwela ka ndị igbo laa I know the reason why i ji na-arịọ ha because interest ụlọ niile unu wuchara i wuru ụlọ na Abuja wuo na Lagos wuo na Kaduna wuo na Zamfara wuo na Gombe unu ewusachichala everywhere unu na-achọzi ka unu werezie ndụ anyị were chụọ aja were protect unu chukwu ama nkwe ọ wụrụ ọgwụ na ya atụkwa unu John Nwodo gịnwa ka m na-agwakwa nke ahụ ọ wụrụ ọgwụ na ụlọ ahụ ị rụrụ n'ugwu Awụsa na ya ka ị ga-eji kee anyị agbụ ka anyị nọrọ n'ala Egypt chineke nna ama nkwe ikuku na-eku mana ikuku a na-ekunu ihe ọ wụna onye metara ọ ga-adịrị chere ya asị m ugbu a ka wụ ụtụtụ ka anyị meetie nwanne anyị nwoke unu na ya kpaa ọfụma aplanụcha ya kwadocha ya ọfụma but unu ekweregwo reach agreement dee ya ede nekwe ihe anyị ga na-eme m ga na-ekwu ebe a gụnwa na-ekwu ebe a otu e kwesịrị ime were otu obi but ọ bụrụ ma gị wee pụta bịa na-ere anyị na public ya ihe ị na-ere anyị anyị ama nkwe ekwekwenịghị m ya mere a sị rie adụ onye nwere uche ya rie adụdụ onwe ya ebe a ka m ga-akwụsị okwu a but message today wụ for Obi of Onitsha onye sị that na Nnamdi Kanu stop election na a ga-eme ya arrest biko ụmụnna i gechaa share ya this message ka o ruo Obi of Onitsha ntị ka ọ mara that na ọ na-akpụ onwe ya n'ala Ọsadebe sị na iru dị mma ekwesịghị ka e kpoo ya ntụ God bless Biafra God bless ndị Igbo God bless all the freedom fighters in Jesus name